Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiri ụdụ n'izu ụka a. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Taa n'ụlọ ikpe, Maazị Nnamdị Kanu agbahapụla atụmatụ ịkpọku ndị ama maka ịzara ọnụ ya n'ebubo iyi ndụ ọha egwu e boro megide ya ma rụtụ aka na ya elebala anya n'akwụkwọ ebubo ahụ ma hụ na enweghị ebubo ọbụla e nwere megide ya mana ọkaikpe Omotosho nyere ya ndụmọdụ ka ọ kpọtụrụ ndị ọkachamara n'okwu ikpe mpụ iji nwee nghọta n'ụzọ ụkpụrụ ọ họọrọ ma bujezie okwu ikpe ahụ gaa abalị anọ abalị ise na abalị isii nke ọnwa Nọvemba Peter Obi agbarụọla ihu maka mkpughe otu FIFA kpughere na nso nso a na ha nyepụrụ ala anyị nde dọla iri abụọ na ise kemgbe afọ 2013 mana ha ejighị ya rụọ ọrụ a tụrụ anya ka ha rụọ Peter Obi kọwara nke a dịka ihe mgbaama na ọ bụghị ndị ntorobịa naanị ka e kwesịrị ịkpọ ndị yahoo yahoo n'ihi na ndị ndu ekperima bụ ọkpọka ndị yahoo yahoo ndị ike ya Sinetọ Ned Nwoko akọwala na ya na-emere ụmụ nwoke ndị lụrụ naanị otu nwaanyị ebere n'ihi na ya ga-alụkwa ọzọ n'ọdịnihu ndị agha soja awakpoola ụlọ obibi dị n'Abuja nke gọvanọ steeti Bayelsa n'oge gara aga Timipre Sylva n'ihi ebubo ịtụ atụmatụ ịchụpụ ọchịchị gọọmenti Tinubu bụ ebubo a malitela ime nnyocha ugbu a ha wụchara n'isi ụtụtụ taa bụ Tuzdee ma gakwa n'ụlọ ya dị na Bayelsa bụ ebe ha nọ nwụchie nwanne ya nwoke Paga ka ọ dị kepukepu e nwetara na-akọwa na Timipre Sylva eripụla pụọ ala anyị nke a na-eme ya abalị iri na asatọ a nwụchiri ndị soja mmadụ iri na isii n'ihi ebubo iso tụọ atụmatụ mgba okpuru nye ọchịchị dị ugbu a ụjọ na egwu dị ugbu a dịka otu na-eyi ndụ ọha egwu ebela anyị iji iji ogbunigwe wakpo ụlọ ọgbakọ ndị omeiwu etiti ala anyị dị n'Abuja e mere ka ọha na eze mara nke a site n'ọnụ onye isi oche otu kọmitii nchekwa ala anyị n'ime ụlọ omeiwu nnọchite anya etiti bụ Honourable Garba Ibrahim Mohammed otu pati APC ekwuola na ndị gọvanọ ruru anọ gụnyere Alex Otti Fubara Kefas na Mutfwang na-akwado isonye otu pati ha osote onye isi oche otu pati ahụ n'ime mpaghara South East Ijeoma Arodiogbu kwupụtara nke a ọha na eze a ga-echeta na naanị abalị ole na ole gara aga ka gọvanọ steeti Plateau Mutfwang kwupụtara ọha na eze na ya nọ na nrụgide kpụ ọkụ n'ọnụ isonye pati APC ọchịchị etiti ekwuola ugbu a na onye sinetọ na-anọchite anya ndị mpaghara Kogi Central n'ụlọ sineti Natasha Akpoti Uduaghan dara iwu mekọtara mpụ n'ihi ya ọ ga-azara ọnụ ya n'ebubo mpụ nke ikwutọ aha ndị aka ha dị ọcha n'ọzọ dịka ibe ya ụlọ sineti nọrọ taa kọwapụta Olufemi Oluyede dịka onye isi ndị agha ala anyị Naijiria onye enyemaka pụrụ iche nke Timipre Sylva n'okwu mgbasa ozi na ihe ndị mekọtara ọha na eze Chief Julius Bokoru akọwala ebubo ahụ na onye minista ahụ n'oge gara aga na-atụ atụmatụ ịgba ọchịchị dị ugbu a mgba okpuru dịka ogbeokpe asị otu onye ọkaiwu na-achụso nta ugwu ruru ndị mmadụ Inibehe Effiong etoola nnyochagharị aha ndị a gbaghaara mpụ ha bụ nke onye isi ala Tinubu mere ma jụọ ajụjụ banyere ndị na-enye onye isi ala ndụmọdụ nakwa ihe kpatara ha jiri wepụta aha nke mbụ n'ebughị ụzọ nyochaa ya nke ọma a ga-echeta na onye isi ala nọrọ ụnyaahụ bụ Wenezdee wepụ aha ụfọdụ ndị o nyeburu mgbaghara bụ ndị mere mpụ kpụ ọkụ n'ọnụ dịka ntọrọ mmadụ ịtụ mgbere ọgwụ ike ịtụ mgbere mmadụ na ndị ọzọ osote gọvanọ steeti Bayelsa Lawrence Ewhrudjakpo ajụla ịgbahapụ pati PDP n'ime steeti ahụ ma kpọpụ ndị ụlọ omeiwu steeti ahụ pụ ụlọikpe n'ihi atụmatụ ha ịchụpụ ya n'oche ọrụ a ga-echeta na gọvanọ Diri na ndị omeiwu ahụ hapụrụ pati PDP na nso nso a n'ọzọ dịka ibe ya ndị omeiwu nnọchiteanya etiti mmadụ isii sitere pati PDP na Labour sonyere pati APC taa mmadụ ise n'ime ha sitere steeti Enugu ndị agha soja nyochapụtala ugbu a ijeri naira iri anọ na ise n'ime akpa ego ụlọ ọrụ NDDC nke a haziri iji chụtụ ọchịchị dị ugbu a obi onye isi ala dọọla aka na ntị na nkesa ozi kepụkepụ na e nwere atụmatụ mgba okpuru ịchụpụ ọchịchị dị ugbu a pụọ n'oche ọchịchị pụrụ ịkụnyere ala anyị ụkwụ ọjọọ n'okwu akụ na ụba ọkachakwa ugbu a ala anyị na-achọ ndị nwunye ihe ịbata n'ime ya Bayo Onanuga ọnụ na-ekwuru onye isi ala dọrọ ụlọ ọrụ mgbasa ozi aka na ntị ka ha kwụsị nkesa ozi ahụ Sinetọ Natasha Akpoti-Uduaghan enyepụla akwụkwọ ọkpụkpọ oku gaa n'aka onye isi ụlọ sineti Godswill Akpabio ịbịa ememme ịgbapụrụ ọha na eze ọrụ ngo ndị ọ rụnyere n'ime steeti Kogi n'agbanyeghị nkorota nko dọgadọga n'etiti ha abụọ ọ rụtara aka na ọkpụkpọ oku ahụ bụ ụkpụrụ ụlọ ọrụ sineti hiwere nwanne nwoke nwata nwaanyị e metọrọ ma gbuo n'ime steeti Benue John Ameh akpọkuola nwunye onye isi ala Oluremi Tinubu ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka ma hụ na ndị metọrọ Ochanya Ogbanje agaghị agbanahụ ntaramahụhụ n'ihi na ndụ ha nọ n'ihe ize ndụ ugbu a nwa na nna tikọtara aka kwasa Ochanya gbara afọ iri na atọ iko n'ike n'ime afọ 2018 ndị dọkịta bekee bi n'ime ala anyị amalitela mfanye aka n'ụkwụ ọrụ na-ekwughị oge ha ga-akwụsị ya ma gbachikọrọ ụlọ ọgwụ niile onye isi ala mba US Donald Trump akọwapụtala mba Naijiria dịka mba ha nwere mmasị na ya n'ihi mmetọ ugwu okpukpe ndị ụka Kraịst dịka ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu ji na-egbu ọchụ ma na-ekpochapụ ndị ụka Kraịst ma ka ọ dị ọchịchị etiti ajụla ịnabata ntụnye Donald Trump ma rụtụ aka na nke ahụ abụghị ka okwe si gba ọ gwụnụ bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a sonyere anyị na YouTube Facebook nakwa WhatsApp channel anyị na akụkọ n'asụsụ Igbo